Gogo. Na. Ne b'a fɛ k'i ɲininka. Ne na mana kɛ min k'i la tile fila in na. N'i ɲɛ tana ye ne ye, ni ne ka ko ti ka bɛn i ma, i k'o fɔ ne ɲɛna. Kunba. kunba ne dun ye kangari da e kunba e kɔni i kana to ka ne dakɔrɔbɔ ne filɛ yɔrɔ min na walayi kuma man nɔgɔn ne ma n tɛ kuma caman fɛ a dabila kunba n'i ma sabali walayi i hakili tɛ ko ko la walayi i bɛn'a sɔrɔ ne bolo parce que ne ne b'a dɔn e bɛ ka ne laɲini yɛrɛ yɛrɛ i ye n ɲini cogo bɛɛ la i ma n sɔrɔ i bɛ n kɔ yɛrɛ yɛrɛ de

o kɛra sitanɛ nana don marujan de tun bɛ ne kɔ ka ne bugɔ ne fana ye n kalifa don i la an bɛɛ de binna sinɔ ne m'a dabɔ a kama dɛ gogo nka gogo n bɛ kuma kelen kɔni f'i ɲɛna gogo mɔgɔ kan bila i k'i ɲɛsin i ka cɛlasigi ma gogo an ka don da kelen gogo an ka bɔ da kelen fɛ e ɲinɛn'i na don kɔ dɛ gogo don min na e nana ne n'e ye ɲɔgɔn sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye hakilimaya kɔnɔ an ye ɲɔgɔn faamu ka bɛnkanw di ɲɔgɔn ma mais gogo ne ɲɛ b'a la e tɛ k'o fosi de bɔ a sira fɛ i ye ne minɛ ni fɛn bɛɛ ye ka sɔrɔ n tɛ ni min ye kunba ne ye e minɛ ni min ye dɛ e y'o yɛrɛ de ye e ka jugu n'o ye ne ye mun de ye i ye subaga ye i yɛrɛ t'o kalama dɛ wa i dun kan ka bɔ a kalama parce que i bɛ baara min na nin i b'a dɔn k'a fɔ e ye fɛn sugu min ye i ye kona ye e ye denwolobali ye ne ko e hakili tɛ ka jigin o la den t'e bolo e hakili tɛ ka jigin o la dɛ ne ka denntanya tɛ ne nɔ ye o ye ala de nɔ ye i ka molobaliya kun bɔ ala kan dɛ ala ma fosi k'e la e nɔrɔ ye du nin kɛ fantan du de ye sinon waritigi du de kun ye du nin ye fɛnba de kun b'e cɛ kun wa fɛnba de tun b'e burankɛ kun a bɛɛ taara jɔn ka problème na e tɛ e kona muso denwolobali subaga muso e de ye nugu denwolonugu dun e denwolonugu b'e kɔnɔ e bɛ se ka den wolo cogo di ne de nana den wolo kama d'o y'i ɲɛ tana kɛ ne min ye dɛ ne de nana den wolo kama e b'a fɔ k'e bɛ ne na se fo ka bɛn ne fɛ ne mun an bɛ bɛn mun kama fo ka diɲɛ ban ne tɛ yafa e ma fo lahara ne tɛ yafa e ma parce que i ye n tɔɲɔ ne yɛrɛ ka tɔɲɔ tɛ ka digi ne la f'i burankɛ n'i cɛ tɔɲɔni min kɛ i y'u kɛ bololankolon k'u kɛ fantan ye dugu nin kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen dugu mɔgɔ bɛɛ bolokɔni bɛ ka ɲɛsin e burankɛ n'i cɛ de la k'e ka nin lajɛ fɔlɔ fɛn kun bɛ ninnu kun bi foyi t'u bolo k'a sababu ye mun ye e ka denko biɲɛnkala ɲinina sen dalen biɲɛnkala kan yecogo b'o la wa ne bɛ tila i t'i bɔ ne da la wa ne ka don mɛ ko ne tilara wa kana to kana ne kɔnɔ ta ɲini dɛ an tile aba n denmuso somɔgɔ bɛɛ tɔɔrɔ se
an bɛ sigi la Hmm, i sigi ka ɲa a ka ɲi ko mɛnta tɛ mhm.
dɔ di
n seri ma tugu dɛ i selen ne ma n ko ko mun n nana i ka ɲa n terimuso ma mhm. ne de kɛra sababu ye ka n terimuso don furu la mɛ a kow ka ca tuguni ko in bazi bɛɛ ye konamuso in ka ko de konamuso awɔ konamuso konamuso min bɛ n terimuso sinamuso de don mɛ jateminɛw y'a yira k'ale tɛ den wolo cogoya kelen bɛ ka ne ta ka da n teri daminɛ bunahadamaden k'i sigi ten ka ala ta fɔ ka jinɛ ta fɔ ka kɔntɔrɔn ta fɔ ka manden ta fɔ ka mandenbori ta fɔ e y'a kɔnɔ k'a tɛ den wolo e y'o lɔn a cɛ tɛ sabali wa lon mana janya lon sebali tɛ dɛ masibali de tɛ karabala jɔn n'a fɛ k'a tɛ den wolo
jɔn ka jateminɛ n'o yira i la yan bɛɛ na donsoba ye a ka tɛmɛ ne kan n bɛna kangari kelen da i ye dugu in kuru ayi kɛrɛnkɛrɛnya la e dugu in cibaga le e di dugu in a laseginbaga le e di dugu in a lanɔgɔko le e di batara mɔgɔ manamana mɔgɔ a jɔlen don gɛ k'a tɛ den wolo la ni n tun ma miiri n bɛ fɛn yir'i la sa min sigilen kɛ ja i lɔlen don e ala le di han bi ta ɲɛ bi ta kɔ ni k'i sen ye maya kɔkɔ o kɔfɛ bɛ fɛn siri tolo la i tɛ tɛmɛna ka bɔ ɲakɔrɔ a watɔrɔ kɛ fugusa fugusa fugusa fugusa mɔgɔ n tun ma miiri ko dɔ ma n tun bɛ fɛn dɔ yɛrɛ la a bɛ k'an ɲinɛ yan o n nana den wolo n'a tɛna den wolo dugu n'o lɔn

ɛsike i ye ne ka kumaw faamuya o de kosɔn n ko i ma k'i ka segin a kan n m'a mɛn kosɛbɛ ne min furula ka don du in kɔnɔ yan bon ne kuma sabuli don
cogo di e sababu kɛra ne ka na du kɔnɔ cogo di
n lamɛn eh! gogo awa a kɛra cogo di somɔgɔ

gogo e ni ala cɛ e bɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ e ni muso in ka sigi k'a fɔ ko aw bɛ bɛn kuma kɛ e ka nin muso gɛrɛ i yɛrɛ la ni e tɛna o o k'i i ni e tɛna sin bɔ ka d'o ma o k'e sin min ko e ala awa a ɲini k'a faamu sa awa ko o kuma bɛɛ fɔra e ɲɛna nin muso in ka ko la e tɛ mɛnni kɛ de a gogo e tɛ mɛnni kɛ de a awa ne bɛ mɛnni kɛ ne faamu ba n'i ye n faamu a bɛ diya n ye gogo nin ye min kɛ e la ne nana e sɔrɔ cogo min na nin ye min kɛ e la e ɲinɛna o kɔ wa ma ɲina a bɛ n kɔnɔ e kɔni ɲinana sa ni e ma ɲina e t'a minɛ ka n'a sigi i kɛrɛfɛ k'i bɛ bɛn kuma sama i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a minɛ ka na a bɔra n'a ka kuleya n'a ka fanaya n'a ka subaga de ye ka n'i jagoya sigi ne da fɛ ko funteni bɛ n na k'ale bɛ ne funfa k'ale b'a fɛ ko ka bɛn ɲini a ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ min b'ale ni ne ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ yan ko k'o ban n fɛnɛ bɛ ka ala ta de fɛ an ka k'i mabɔ n na n t'a fɛ an ka bɛn diɲɛ kɔnɔ fo lahara ale ni ne ka bɛn o banna o tɛ yan ko ye tuguni ne bɛ k'o de f'a ye dimi min nana e de b'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn nin ko nin dimi nin bɛ n na jɔni b'a dɔn dimi dɔ bɛ kɛ ne la kuma ni ne da su fɛ ne tɛ sunɔgɔ ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ni ne kɔni nana a sɔrɔ i ni nin sigilen bɛ kɛnɛ kelen kan ne b'i fɛ ko haramuya parce que ne bɛ n da su fɛ ne tɛ sunɔgɔ e ka ko miiri fɛ awa kana o kɛ ne ba i bɔ o la i dusu la i ka sabali bɛn ma fɛn fɛn ɲɛ bɛnbaliya tɛ se k'o ɲɛ kana a fɔ k'i ba dɛ ne ma deli k'i ɲɔgɔn wolo fɔlɔ i ba tɛ e nana ne sɔrɔ bɛn kuma de la gogo fɛ e tɛ fosi dɔn an ka du ko la e ye dunan de ye ne tɛ dunan ye n'a kalayara ne ni gogo fila de b'a kalama dɔn yanni e ka se yan wa n'a sumana fana ne ni gogo de b'a sumaya kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni e ka se yan gogo n bɛ kuma kelen kɔni f'i ɲɛna

ni ɲɛ ma fɔ ɲɛ tɛ dɔn n b'i lamɛn. ni ba degura a bɛ kinni kɛ. awɔ kinni kɛ. ne kun ma tɔɔrɔ la sa dɛ. wa ne ma tɔɔrɔ ala bolo aw de bɛ ka ne tɔɔrɔ mɛ ni n miiri ala ma n tɛ tɔɔrɔ barisa ala de ye ne dakan da ka n bila diɲɛ kɔnɔ ala de ye ne ka konaya da ala de ye ne da nin cogo in na n'o tɛ ne ma dɔrɔmɛ don a la. kɔnɔbara min b'i la bi gogo ne bi ta don ne sini ta de don barisa i furunafolo a bɔra ne kunba de kun ne de y'i furunafolo ne de y'a bɔ ka di marujan ma gogo marujan degun min b'i kan bi ni denko de don n'a bɛ ka ala ma den di ne kunba ma muso furu muso misi bɔ gogo ni ne tun ma sira di marujan ma ne ni marujan tun bɛ sa tan hali ni den ma sɔrɔ wa n'i bɛ ne de ka sigi la i bɛ ne de ka furu nafolo kɔnɔ ne de y'i kunko i ka furu kunko i bolo bɔ ta sa an ka nin lamɛn fɔlɔ sa a bɔra ne kunba de la ka taa kɛ k'i furu n bɛ kun dɔ bila dɛ kun dɔ bilali man di masa arahamani ye mɛ n'i ni fitiriwalew bɛnna sigi la i b'u dɔn n bɛ dɔɔnin f'i ye ka dɔɔnin to n kɔnɔ i y'a bɛɛ fɔ ka ban ne ba i jɔ a ka tila sa awa ne m'a bɛɛ fɔ dɛ
ne de ye so in cɛ kana buguri cɛ nka don wɛrɛ n'i yɛlɛmana a ka di n ye mɛ n'i ma yɛlɛma gogo n bɛna n kan tɔ f'i ye mɛ n bɛ dan yan ka n ka mara de turu ala ka hakilima ni nɛma
kunba i tilara pewu wa a tɔ bɛ kɔfɛ dɛ a tɔ fosi tɛ kɔfɛ ka yira ala la dɔrɔn ala ka na ni nin den ɲuman ye i bolo bɔ ne ɲɛ i terejugu bolo in bɔ ne ɲɛ subaga bolo in bɔ ne ɲɛ e n'i ka nin fara faralen n'a fɔra e ɲɛna ne furula furunafolo min na n'o fɔra e ɲɛna walayi i bɛ boli ka t'i kun fɛ kuma tɛ k'a fɔ ko n'a fara faralen nin ye e la k'e bɛ se ka ne furu wari bɔ ko k'o di ne cɛ ma k'o ka ne furu ne furula nafolo min na esike i b'a da dɔn i furu wari ne furu wari tɛ kelen ye dɛ n'o b'i kɔnɔ ka yala n'o ye k'i bɛ ne kunnada n'o ye k'i b'a fɔ ne ye ko awɔ ko e de ye ne furu wari bɔ dɛ ka di ne cɛ ma o tɛ ne bɔ n ja kan o tɛ ne dimi yɛrɛ awa o tɛ mɔgɔ dimi kun bɔ nin ye nkalon de ye tiɲɛ t'a fɛ go mɔgɔ bɛ jɔ suuni dɔ la nka i siri nɔfɔ bɛ tigɛ ne tilala eh, ala de ne y'e ta faamu koyi komi i ma den sɔrɔ ne kɔnɔma don o bɛ k'i tɔɔrɔ a kun y'o de ye nin si tɛ ne bɔ n ja ka nin tɛ ne dimi awa an ka tɛmɛ n'an ka kuma tɛ nin tɛ tiɲɛ hali n'i ye marujan sigi sa a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ayi ne ni marujan bɛ ɲɔgɔn ye a banna a ɲininka a tɛ se ka ne layɛlɛ yiri la k'a b'a ju tigɛ ni ne marujan t'o mɔgɔ ye sa nin de ye tiɲɛ ye aa n terimuso i ka segin ma bɔ k'an sigi a para kan ka den la ci wa foyi t'a la foyi t'a kɔ kuma min ni cɛ bolo o ye nin ya ayi ne bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ n'o tiɲɛ de don k'ale de ye furu nafolo bɔ ne ni marujan ma bɛn o kan hmm. an ma bɛn o kan tiɲɛ na ni nin kuma in de ye tiɲɛ ye ɲɛmɛ nin kuma in ye ne sɔgɔ n dusukun na dɛ a kana i sɔgɔ tiɲɛ t'a la ni muso de ye kalabanci o ma e yɛrɛ t'a jogo dɔn ka tɛmɛ ne kan e ye minnu fɔ ne ye muso nin kan e yɛrɛ t'o kalama e m'a fɔ ko kalabanci don zon don nafigi de don wa den wolobali don subaga don kona don e m'o bɛɛ fɔ ne ɲɛna o tuma olu tɛ tiɲɛ ye dɛ ni nin bɛ sɔn fɛn ma nin ka jugu ni nin bɛ kuma wɛrɛ fɔ min ni si tɛ kelen halisa a ma kuma a bɛ foronto kɔnɔbara ko ɲɛngoya de b'a la a dun min ye para ka nin denyɛrɛni ye ne sen kan ka sin don a da k'a y'a ɲɛkisɛ den fila la n'o m'a diya a ka taa ne nana a kama dɛ n b'a wolo wa mɔgɔ si sago tɛ kɛ fo marujan sago de bɛ kɛ du nin kɔnɔ yan epi ne yɛrɛ de fana sago bɛ kɛ ni ne ko ko min o kelen de don o de fɔra ne ɲɛna n nana o de kan fɛnɛ kalabanci muso bilalen so ci la nin dɛ ne de ye furu wari bɔ dɛ e bɛ se ka ne ka furu wari bɔ wa. k'ale de ale bɛ mun baara la. k'a b'a dabɔ a kama de k'a bɛ ne ladimi de parce que ni ne dimina o man ɲi ne ma dɛ a b'a dabɔ a kama de foyi tɛ kɛ ne dusukun na foyi tɛ kɛ ne na.

n ko a tɛ mɔgɔ bonya f'a bɛ to k'i jɔ ko marujan hali kana n'a bonya i t'a fɔ fɛnɛ ko tɔntɔn o bɛɛ tɛ fɔ cogo dɛ fo marujan nin den tɛ nin kɛ ne ɲɛkisɛ ɲɛna yan e ala